Leroli ndikufuna tikambirane za kujambula pagulu okay? limene timati public photography. Kwa anthu amene mumakhala kwambiri pa intaneti mumadziwa zoti ku Africa kunoko kujambula pagulu ndi chinthu china chake choti ndi chovuta kwambiri ku Malawi-ko eh? kungoyenda ndi kamera mu msika basi wina wake chimunyong'onya eh, kuli kuli ma boss lady ena ake kuti basi amakatenga reporter kaya munthu kunena kuti iwe wajambula chithunzi chanji unandipempha tadelete nde kumakhala mbuzi zina zake zimadelete ndithu apolisi akaona reporter nde kuti ampasa makofi kuphwanya kamera kutenga memory card kutani kumudilisitsa- kumudiririsa munthu zithunzi ati kaya iwowo kuzimva ubig okay Amati ku Africa kunoko malo ovuta kwambiri kujambula ndi ngati ku chani ku Egypt. Ku Egypt kungolowa ndi drone eeh ndiye kuti zikuvuta. Pali mafana ngati ku ndinapitanso ngati ku Ethiopia. Ku Ethiopia ndi nakonso amajijirika nazo zimenezizi kwambiri. Koma. Ndimafuna tikambiranepo zimenezo zonena kuti ku- of course kumene ndimakhala kunoko ku, ku China kumene ndili kuno ukakhala kuti iwe ndi reporter wa BBC eh, or wa Al Jazeera English amayika galimoto Amakupa- amakhala ndi galimoto kumbuyoko ndipo amakhala ndi intelligence kuwuza dziko lonse zoti mwalowa reporter wa BBC sizoti amakulanda kamera iyayi okay koma ukamayenda kumakhala kamfana kena kavala za black okay nde wafika pa gulu kufunsa anthu kodi inuyo za zi- za Xi Jinping kuganizapo chani adaja amanena kuti usayankhe amangowopseza anthu aja basitu censorship imakhala pamene popo koma apart from that kunena kuti boma eh, limakhala nazo jijijiji kwambiri izi anthu ma, ma western reporters a bbc chani mpaka naye ambiri anathamangisa kunoko amakhala ku taiwan apart from that kujambula normally ineyo amwene ndimatha kuyenda ku gulu Live streaming. kulibe zonena kuti wandijambuliranji kulibe zolanda kamera kulibe zomathupsyana kotipeyeno kumalawiko eh? kumalawiko kodi anthu eh, amanena kuti upemphe chimpembe- chi- chi- chi- chi- chilolezo kuti ujambule anakuuzani zimenezi ndi ndani eh? akuti ndi kuli right to privacy right to privacy kuti hmm? kodi amalawi mukuziwa panopa eti kuli magalimoto awa amati chani ma ev ngati tesla ija eh? magalimoto amagesi galimoto yonse ija ndi makamera okhaokha imakhala ikujambula constantly in fact tesla ija imajambula munthu ukayiyandikira nchifukwa chati munthu amene waphwanya glass ya tesla amadziwa amagwidwe mukamayenda kumashop mmene muja muli cctv ndi automatic mukamapita ku bank mmene mujamo muli cctv inuyo munayambapo mwanena kuti bank chifukwa chani mukutijambula or shop mukamadusa panja mmanena kuti thimisani makamera tiduse kaye iyayi malamulo amanena kuti public photography is legal ifeyo monga anthu atolankhani timaziwa zoti ku- timaphunzira zimenezo ku media law iweyo ngati mtolankhani Utha kujambula chilichonse. Inuyo ngati munthu mutha kujambula chilichonse. Chabwino pamakhala tina take ma ethics eh, timanena ngati ifeyo atolankhani kunena kuti ukajambula mwana eh, umayenera kumuphimba nkhope mukamapanga story chifukwa choti pali zinthu zina ngati munthu woti wagwiriridwa chani chani zi- zi- zimakhala ndi ma implications ambiri ndiye timabisa nkhope koma palibe lamulo lonena kuti hmm, munthu akuyenda mu street basi kumuthupsya asajambule munthu akupanga zake basi kumu- kumu- kumuthupsya chifukwa choti akujambula sindikuziwa zoti munazitenga kutiko sindikuziwa zoti phindu lake ndi chani koma zimangopangisa zimangowonesa chani chimidzi zimangowonesa chimidzi amalawi eh? inuyo ngati mukuyenda mu street your image is not exclusive okay? inuyo ngati mukuyenda mu street your image is not exclusive aliyense atha kukujambulani eh? no problem kulibenso zokuwa kulibenso zokwiya ndipo ndi chimidzi kwambiri zimene zimachitika ku malawi makamaka ndi anzathu andani

just to show uh, kunena kuti public photography adawa amandifunsa kuti umagwira kuti ntchito umapanga chani abwera kunoko uh, malo onsewa eh? ndatembenuza kamera malo, malo onsewa amene ndikufuna ndidusewa kuli ma restaurant ma locals anthu akunoko onse amabwera kunoko kuzadya chani zadya chakudya ndikuonesani uh, kum- kunoko kumene ndimakhala kuno number plate imakhala ndi l okay imakhala ndi l ukaona qd chani zonsezo ndikuti zochita kuchani zochita kubwera marestaurant awawa mukaona amayasa magetsi chonchi ndodula koopsa obera chani anthu obera ndikuti iyi ndi yakunoko iyi ndi yakunoko ena ake marestaurant amanga kuku koma ena osewa ndoti achita kubwera nde amabwera kunoko kufuna kuzava- kuzatani kuzalawa fast uh, seafood kunoko ndi kunyanja kunoko ndi kunyanja kodi ndimafuna oh, ndikuyena kulowa okay ndikuyena kulowa cha ndimafuna ndizinene kuti uh, public photography tikuyenera kuphunzira malawi eh, kuziwa zoti is legal kaya iwe ndi wa polisi kaya iwe ndi wa army kaya ndi ndani kuli malo amene munthu sakuyenera kujambulako kani uh, zithunzi ku airport eh, ndipo is des- designated ma protected areas ku barracks chani koma ikakhala kuti normal area eh, malo abwinobwino iweyo utha kujambula mmene ukufunira after all zimadabwitsatu kuti makamaka ife atolankhanife anthu amafoni amajambula bhobho koma kungotenga chikamera cha phawu basi anthu ena ake amakhala nazo jijijiji ngati kuti iwe utani watenga u- utenga china chake anthu ena ake ama- ama- amazunguzidwa nazo iweyo ngati sukufuna ku- ku- kutani kuoneka pa kamera ya wina ake osatuluka kunja ngati zimene zinachitika ku, ku america zija ku concert ya coldplay eh? adha aja ku banki aja ah, ceo billionaire uja anagwidwa ndi chiki iwe ngati sukufuna kupita kunja ku- ku- ku- kukaoneka pa kamera yanzako osatuluka eh? kunoko simuonapo munthu eh? kunena kuti taonani uyoyo foreigner wandijambula basi ayi amwene koma ku africa ko ku nigeria kuja kuli adha ena ake amakonda kupita kumayiko kukayesa ah, zakudya zakumeneko eh. amati amati sony ali ndi channel yake amati chani best ever food review show kuvaya ku nigeria anapita ku ghana se basi mavenda kututumuka amwene kufuna kulanda kamerayo basi achifukwa choti amajambula eh? anapita ku Egypt chimodzimodzi ndi achina Wodemaya. Wodemaya dzulo anali kuti anali ku Ethiopia, ndaona waika status akuti this is my last time Ethiopia, in Ethiopia ndikutha kuona kuti nkhani zake zitha kukhala zitizo zimene zokanisa kujambula ineyo napitakoso ku Ethiopia kuti iye amakhala nazo serious ngati kuti iweyo kutani upha munthu ndi kamera ngati kuti uli ndi kamera ya Jet Li ija yotani yokhala ndi mfuti ayi ndithu eh, sizikuyenera kutere ndi chani ndi kamera chabe ndipo inuyo mukamayenda mukujambulidwa ndi magalimoto mukujambulidwa ndi chani ndi cctv mukujambulidwa ndi mabasi mukujambulidwa ndi mashopu koma ndi chifukwa chani mukaona munthu akuyenda eh, akujambula mumakhala nazo mumakhala ndi adawa kuti i want to fuck you sindikuziwa kuti akukamba chani and I, i don't think kuti iyeyo akuziwa zimene akuyankhula zitha kumuvuta nditangoyankhula chizungu chichinese iyeye kaya atani asiya akuti i want to fuck you and you was like, I, I want to fuck you. No, no, no, you can't fuck me. I fuck you. I fuck you. Anyway, ndi mmene tikupangira zinthuzi. And you, you notice kuti anthu eh? They're just interested kuti Hello. aene how Đấy. Đi mà. waship waship bendida waship bendida. Chụp hình chứ đâu. Tee. Anthu amangokhala interested kuti adawo akutani kandilowe apa nditi ti- ti- ti- ma building zimawala usiku zindire eh? iyi ndi hotel ya munthu ndithu eh? magaya awawa iti magaya awawa ndi ena ake iyi ndi hotel ya munthu ndithu anyway as i was saying kuno kamakhala curious nawe kuti "Hey, ka- ta- taonani a foreigner akujambula okay mwina eh, atanena kuti eh, ngati kumene ndikulowako ndi ndi building ya eni bola kunena kuti ase this is a restricted area uh, sungajambule muno izozo ine nditha ngati apapo ndichedwerenji kuti eni iyi ndi five star hotel ndithu adawo nda security iyi ndi security room atanena kuti eh, osajambula munomo nditha kumvesa koma basitu eh, magaya awo ali busy ndi security akupanga zawo eh. samakhala busy ndi munthu chifukwa cha kamera kunoko its only when you get political eh. ndi pamene zimatani zimakhala nkhani zina kunoko ndale ayi koma ukakhala kuti its personal amwene ujambula eh, uyenda kumene ukufuna ukalowa pakati pa chigulu ndi kamera yako iweyo ngati ukuziwa zoti sukufuna kujambulidwa osapita kunjako hmm? nkhani yake ndi yasimpo koma malawi eh, tiphunzire zimenezo zonena kuti according to law public photography is legal zomanena kuti kaya ndi right to privacy zimenezozo you can't have right to privacy wekha ndikukhalanso kuti uli muchani uli mu street hmm? sinamvepo sizingatheke ndipo ndizosekesa kwambiri ndiye tiyeni tikhale anthu ena ake ochangamuka tikhale anthu enaake oziwa malamulo apolisi chonde eh? apolisi chonde hmm? munthu ukakhala ndi ukakhala mu street eh? ukakhala mu street ndi kamera sizoti walakwisa iyayi eh? palibe chimene kamera imapanga ena akujambulani anyway and ndanena kale kuti malo amene ineyo majambulidwa ndi ambiri koma inuyo mmafuna chani mafuna mudelere munthu wina wake chifukwa choti mufuna kuonesa kuti inuyo muli ndi mphamvu mafuna kuti muonese kuti inuyo muli ndi mphamvu koma it shouldn't be this way then ndikuonesani apopo ndiku oh oh apopo ndikukadusa ndithu wapolisi wapolisi uyu ndikuti ajambulidwa bwinobwino koma simumva akukamba chani akukamba eh, zonena kuti ukujambuliranji uku iyayi Hmm, aliyense amakhala akupanga zake eh, kaya wina kakujambula basi after all eh, apolisi iwonso ndikuti papa ngati papanopa maloboti makamera ndi mbwee ndiye ah, nkhani iyi ndiyofunika kwambiri makamaka kwa anzathu amene aliko ndi timphamvu pang'ono kumalawi ukangokhala event ukangokhala kuti iwe wazi- ukuzifira ubigi basi wayamba kutani Ku- kufuna kuthupsa ati uyo wakujambula chilo- watenga kuti chilolezo Mhm. Mus- mula- mulandeni kamera ah, tadirita zithunzi iyayi ndipo amwene kumalo ngati ku america kuja eh, zimene zijazi ndi zimene anthu amakatamukira zimene zijazi amakhala ndi ndalama koopsa chifukwa choti iweyo ukatenge kamera ya ine ukandidiritire kundipanga infringe chani ma rights a ineyo nde sungangobwera eh, ndikundipanga chipongwe chimene chocho kundi- kundipangira delete zinthu za ine eh, i have got the right to tu tu tu iyi ndi ndi ndi ma americans eti sindikudziwa zoti equivalent ya ku malawiko ndi chani Hmm. zimagwa mu ku america ndi part ya freedom of speech first amendment imeneyo yeah? chimene ufuna kuyankhula uyankhula in, i- without fear yakuti munthu wina akakuthupsa kapena iweyo upanga zimene u- ungapange as long as sukuthupsa munthu wina and ndi mpublic koma mm, even ku london kuja eti panopa ndi- ndimaona a guy enaake amati uh, london audit amanyamula kamera chonchi ndikulowa mu street anthu amene amakhala nazo bize kwambiri izi- izi- izi za- za makamerazi ndachekapo anthu amene amakhala nazo bize kwambiri izizi za makamerazi ndi ma immigrants anthu oti si azungu anthu oti apita abwera kumene kuchani ku england kuja namakhala kuti ani akukhala bizi kuti iwe usajambula wapempha kuti chilolezo ngati kunoko imagine kuti kumaiko ndijambule wapolisi Eh, ndijambule wapolisi kuti ndanyamula kamera chonchi yamini ndiye kuti basi ikafika nkhani kwandani kwawosi zazi inuyo pangani zanu hmm? inuyo pangani zanu ngati if you're doing something illegal huh? if you are doing something illegal ndekuti izozo nso ndi zanu koma ngati iweyo munthu sukuvulaza munthu ngati iweyo munthu sukupanga za anthu ena kulibe chifukwa choti iweyo ukhale jijijiji ndi chani ndi uh, kamera ya mzako ndiye ndimangofuna ndikuwuze uh, ndikonso zimenezo makamaka uh, atolankhaninso eh? kunena kuti uh, atolankhani ambiri ukakhala kuti wapanga graduate kumene Eh, ndiwe kamfana chani mumakonda kukhala intimidated mwafika pamalo kaya ndi kumademo Ah, mukujambula ndi apolisi ndikubwera pamene pajapo dilita izi basi amabwera ndi zimavuvu chani chani iwe pamene pajapo kudilitadi chani of course you, you, you can dump the situation kuti mwina pali ma emergency powers ena ake amakhalapo mu nthawi imene ijaye koma you don't have to iweyo ngati wapita kumene kujako as a reporter iweyo ngati you are a free citizen wa dziko you don't have to delete anything Hmm? you don't have to delete anything ndipo iweyo ngati utamangidwe chifukwa choti wajambula pena pake you are entitled to chi- com- compensation yambiri ndithu ndi

azijambula basi hmm? azijambula basi ndi zake zimenezi apo awo akuti jambula makamera kunoko ndiye ndi ngambwe ngambwe ito ndi ngambwe ngambwe koma inuyo mumakhala ndi azophuma chifukwa chani anyway ndine moto mbaya ndimakonda kupanga timavidiyo tangati titi todzukamutsa ama- amawumawu kudziwa ma, kudziwa ma rights awo komanso kumva ma arguments ena oti mwina sanawamvepo oti mwina samawaganizira oti mwina amaopa kuwaganizira anyway uwu amagulitsa salmon aya makumu nsomba yokoma kwambiri nsomba yokoma kwambiri koma chifukwa choti amayiweta nde eh, imeneyo ndi nkhani ndi ndi nkhani ya ya tsiku lina ndi nkhani ya tsiku lina cheers